mpulogalamu yathu lero tikhale tikukambirana nkhani yokhudzana ndi zimene boma lachita kuti nzika za m'mayiko ena zimene zinabwera mdziko muno zakhala zikuchotsedwa kumadera kumene zimakhala pamodzi ndi nzika za malawi kuti zibwerere ku kampu kwawo ku dzaleka ndipo mpulogalamuyi tili ndi mneneri ku unduna wa za chitetezo mdziko muno iwowa ndi a patrick botha nkhani ndi imeneyi kuti uh, munatulutsa poyamba chenjezo sindikudziwa kuti mutatulutsa chenjezo limene lija kuti pakatha masiku mwakuti tikhala tikuchita izi uh, panali reaction ina iliyonse yoti mwina ya against zimene inu munalonj- munachenjeza Eh, zikomo kwambiri samu Ah, tidatulutsa ah, chikalata chathu chija pa 27 march ah, chimene chimafotokoza kuwauza anzathu amene anathawa kwawo pa zifukwa zosiyanasiyana koma amapezeka kuti akukhala m'madera ndi mizinda kuti pofika pa 15 april akhale atabwerera ku msasa wa dzaleka Ah, panalibe ndithu ah, magulu angapo amene anaonesa nkhawa zawo pokhudzana ndi ntchito iyi koma ngati boma tinaona kuti chofunikira kuti tikonze mayendetsedwe a ntchito yosunga anzathu amene anabwe- anathawa kwawo pa zifukwa zosiyanasiyana na malamulo amene ah, tikuyendera ngati boma la malawi pankhani yokhudza anzathu othawa kwawo amanena kuti anthu amenewa tiziwasunga ku msasa ndipo pakali pano msasa amene tili nawo ndi wa dzaleka ndiye pa 15 april pa nakwana taona mukugwira ntchito ndithu limodzi ndi eh, mwina titero kuti nonse ndi a- a zachitetezo ndayiwala paja a botha kuti muli ku unduna ndimati kuti eh, apolisi ndi a immigration fine koma onsewo mumayankhulira ndinu uh, zimenezi zachitika anthu akubwerera taona ndithu mmakukamu mashopu ambiri otsekedwa ndi zina zotero uh, sindikudziwa kuti mwalandiraponso mwina madandaulo ena okhudzana ndi kuti pali vuto makamaka kuchokera ku nzika za malawi Ah, zikomo kwambiri Ah, zoonadi kuti ah, ngati- monga tinanenera chikalata tinatulutsa ija eh, tinanenanso kuti pofika pa 15 april ngati patapezeke ena mwa anthu amenewa amene ah, sabwerera ku msasa ah, anzathu apolisi a immigration ah, akakhala akugwira ntchito yoyesetsa kuti anthu amenewa abwerere ndipodi ah, patadutsa pa 15 tinachita kukonza madongosolo owabwezeretsa anthu amenewa ndipo pa 17 may pamene panali lachiwiri lapitalo tinayamba ndi ntchito imeneyi Ah, kuyamba ndi mzinda wa lilongwe kenaka maboma ngati mangochi blantyre nkhotakota ah, nkhata bay rumphi ndawa Mzuzu lisenza ndi kwina ndi kwina ndipo tikali pano tikukamba pano pa maofisi athu ali pa ground kuonesesa kuti ntchito imeneyi igwirike ndiye titayamba ntchito imeneyi pano yo yowabwezeretsa anthu awa amene anakanika kubwera mwa iwo okha monga tidapemphera pano panatulukabe nkhawaso kuchokera kwa magulu osiyana magulu ena ndi omwewo omwewo amene ndi poyamba pajanso anaonesa nkhawa zawo Ah, ndi nkhawazo aha, tinazilandira komabe tinaona kuti tili ndi ntchito yokonza zinthu ndipo ntchito imeneyi iyenera kupitirira ndipo ngati boma tipemphanso magulu ngati amenewa chifukwa ena mwa magulu amene ana- anapereka nkhawa zawozo ndi magulu oti ah, magulu enieni oti ndi ma partners ndi boma pa nkhani yokhudza kasungidwe ka anthu amenewa Eh, ti- ngati boma tikuyembekezabe iwowo azathandiza boma kukwaniritsa ntchito ah, yokonza kayendesedwe kapena ah, kayendesedwe ka ntchito yosunga anthu amenewa monga mukudziwa boma linanena uh, we have to fix uh, broken system panali ndithu uh, uh, pena pake sipamayenda bwino nkhani yosunga anzathu obwera kuchoka maiko osiyanasiyana mwina nditengeponso mwayi kufotokoza kuti anzathu sikuti ndi onse anthu amene anathawa kwawo uh, kuti amakanizidwa kukhala m'madera ndi mizinda koma pali dongosolo pali ma procedure amene amayenera kutsata uh, amatha kukhala ndi mwayi wopanga apply permit permit imene ili uh, chilolezo ndipo atha kukhala m'matauni kapena madera kumapanga business pakakhala anzathu ena amene ali ndi upangiri ngati ma madotolo uh, aziphunzitsi ndi ena ndi ena otere amathaso nawonso ku kupanga apply uh, for chilolezo choti uh, atha kumapanga practice kapena kumagwira ntchito imene mu uh, malo osiyanasiyana ndiye zinthu zimenezi akamapanga apply amayenera kuti aunikidwe kodi munthu ndiwoyenera kukapanga zimenezizo ndiye uh, akadutsa process imeneyo akawapatsa anthu amenewa amakhala ndithu aufulu kumagwira ntchito zawo kumakhala m'maderamu popanda vuto iliyonse koma akapanga apply zimenezozo pamakhalanso kandalama kamene amayenera kuti apereke ku boma ndiye munthu akakwanisa zinthu zimenezo palibe amene angazampeze ndi kumuuza kuti ayi inu bwererani kusiyana
a- a botha mwa- mwa- mwatchula ndithu nkhani yofunika kwambiri imene mwakamba posachedwa apa kuti amalawi tikhale tikudziwa za gwira bwino ntchito ndi nzika za maiko ena pa nkhani ya kuti ena amalandira zilolezo ndi zina zotero pali kukamba kokamba kuti eh, mukugwiratu maafrika akhungu lakuda okhaokha pamene nzika mwina za maiko ena ah, o- oyera khungu azungu matchaina amwenye ndi otero simukuwagwira mungasiyanitse bwanji pa ntchito imene ikugwirika panoyi ndi kugwira bwino ntchito ndi nzika za maiko ena ngati mmene ndafunsiramo Ah, zikomo kwambiri Ah, poyambirira mwina ndifotokoze bwinobwino ah, kuunikirapo kuti ah, ntchito imene tikugwira si ntchito yotenga o yokusa anthu onse amene nzika zonse za maiko osiyanasiyana kapena maiko akunja ayi nzika iliyonse ya dziko lakunja imene ili refugee kapena asylum seeker nkhani imene tikukamba apa ndi nkhani ya anthu amene anathawa kwawo pa pa zifukwa zosiyanasiyana kubwera mdziko muno ah, zi- kufuna chitetezo cha dziko lino amene timati ma refugees and asylum seekers nde eh, sikuti munthu aliyense amene anachoka dziko lina kubwera dziko muno ndi refugee apo ti- tisiyanise ndithu pa mm, anthu ma othawa kwawo chifukwa cha nkhondo ndi zifukwa zina kubwera dziko muno amene timasunga eh, ngati boma la malawi kuwapasa chitetezo ndi anthu ena amene anabwera mdziko muno pa zifukwa zosiyana siyana pamenepo pali kusiyana nde ntchito imene tikugwira ndi ntchito yokhudza anzathu amene anathawa kwawo pazifukwa ngati nkhondo kapena ah, zina ndi zina zimene zimaopseza ah, zimaopseza moyo wawo kumene analiko nde anabwera mdziko muno kuzafuna chitetezo boma la malawi awa ndi amene tikukamba tikukamba kuti mukaona mzungu muziti awa bwanji sakubwera ku camp pamene munthu amene sikuti refugee kapena asylum seeker kaya mupeza munthu wina wa dziko lina basi nkumateira amene bwanji akumusiya akene akubwera ku camp izo sizoona ayi chabwino Ah, tati- tatithandizani kumvetsa pamenepa pepani tifunse ndithu kuti nzika za maiko ena zimene zikuthawa zovuta m'maiko akwawo zikamalowa mdziko lina apa tikamba zakulowa kwa mmalawi zimayenera kukhala ndi zitupa zolowera mdziko mapasipoti ndi zina zotero kuti amatsatira ndondomeko zonse bwinobwino polowa m'maboda
Ah, zikomo anthu amene akuthawa kwawo pa zifukwa zosiyanasiyana namabwera mdziko muno kudzafuna chitetezo amatha kutheka kuti mwina mmene amathawamo ah, analibe zimene ma passport koma akabwera mm, mdziko muno akafika pa boda amaunikidwa amafunsidwa mubwera dziko lathu lino mufuna muzapange chani nde amanena zimene akufuna mdziko muno ayayi kwathu kuli nkhondo ah, moyo wanga uli pa chiopsezo nde ndifuna chitetezo ku dziko la malawi amabwera dziko la malawi chifukwa chani Ah, dziko la malawi linasaina mgwirizano ndi maiko onse a dziko lapansi zokhudzana kusunga anthu amene ndi othawa kwawo ma refugees Ah, mgwirizano umenewu anasaina mu 1951 umene amanena kuti ah, geneva convention nde nkona anthu aja akathawa kwawoko amadziwa kuti a kudziko la malawi titha kukapeza chitetezo koma amayenera afotokoze ah, akafika mu- malire a dziko lathu afotokoze kwa immigration nthawi yomwe pompo kuti ine ndine wakuti wakuti ndathawa kwathu moyo wanga uli pa chiopsezo ndabwera kuzasaka chitetezo mdziko la malawi akapanga choncho amaunikiridwa ndithu ngati ali ndi ma- madocument akwawo amaunikanso nde amatengedwa ano tsopano akalolezedwa atengedwa afika ku Dzaleka awaunikira bwinobwino ndi kuwapatsa uh, timati refugee status chifukwa aliponso ena amene amathawa kwawo komano akawaunikira bwinobwino azathu amatha kuwaka boma limatha kuwakaniza kuti ayi, awa asalowe mdziko muno amene timawatcha kuti uh, persons of no concern ndiye kuti anthu amenewa ah, akakanidwa amayenera azibwerera kwawo koma chimene chimachitika pakatipa kumapezeka kuti anthu ngati amenewa ena mwa iwo amazitengera mwa iwo okha basi akakanizidwa kulowa mdziko muno kukhala mdziko muno amalowa mmadera ndi mizinda ndetu akalowa mmadera ndi mizinda zimakhala zovuta chifukwa alowa mophwanya lamulo one two nzovuta ku- kuwapanga account for kapena kuwalondolo- kuwalondoloza ndi anthu amenewo akakhalanso kuti akuika a- a- chitetezo cha dziko lino pa chiopsezo nde eh, process yonse iyi tikupanga apa ntchito yonse iyi tikupanga apa ndiyothandizanso kupanga flush out kapena ah, kupeza anthu ngati amenewo osayenera kukhala dziko lathu chabwino Ah, ndiye pali nzika zina za m'mayiko zimatha kulowa mdziko lina in this case kulowa mdziko la malawi zilibe chilolezo ndiye timaona immigration amawabweza kuti mulibe munalowa opanda chilolezo mubwerere mungafotokozepo chiyani potengera ndi mmene zikuchitikiramo kuti mwina tsopano mwapeza anthu oti analowa mdziko ngati ma asylum seekers kapena ma refugee akuyenera kubwerera ku Dzaleka komanonso mwapeza nzika zina zoti zilibe uh, chi, uh, sizinalowe mwa ndondomeko yake mdziko zikumakhala bwanji Ah,
zikomo Ah, pa nkhani ya ma illegal immigrants pali ndondomeko zake zimene zimene amatsatira ndipo anthu amene analowa mdziko muno mwachinyengo mosatsata malamulo anthu amenewo amayenera ku- kubwezedwa pali dongosolo lake eh, mumaona ah, even amalawi akapita maiko ena mopanda chilolezo pamakhala ndithu ti- tikulandira amalawi kuti abwezedwa izo pangidwa deport kubwerera mdziko muno nde ndondomeko zimenezo ah, zilipo ndithu nkona akakhala immigration ntchito yawo imakhala kuti njiyopitirira si ya tsiku limodzi kapena si ya exercise yokhayi koma pakali pano tikupanga kaye ah, deal ndi ntchito ya anzathu amene anathawa kwawo chifukwa cha zifukwa zosiyanasiyana kufuna chitetezo cha dziko lino ngati ma refugee and uh, ma asylum seeker chabwino uh, tilowe kunkhani ya mavuto amene mukumana nawo pa ntchito imene mukugwira iyo yobwezera anthu ku Dzaleka
Ah, kwenikweni pakali pano mavuto akulu palibepo Ah, komano tikumalandira malipoti kuti ah, amalawi ena amapezeka kuti akumabisa anthu amene akukhala m'madera ndi m'mizinda mopanda chilolezo chimene chili ah, kuphinja ah, ah, ntchito imene boma likufuna kugwira ah, pokozanso kasungidwe ka anthu amenewa ndi amalawi amenewa akupemphedwa kuti kutero nkulakwira malamulo ndipo akapezeka lamulo lidzagwiranso ntchito pa iwo ndi bwino kuti athandize maofisa athu amene ali pa ground kuti ngati kuli anthu amene akukhala madera ndi mizinda mopanda chilolezo ah, maofisa agwirepo ntchito kuti anthu amenewa abwerere Ah, komanso Ah, kwakukulu ndikupemphabe um, anzathu kapena kuwalimbikisa anzathu amene anathawa kwawo koma akukhala madera osiyanasiyana mwina kumene sitinafikire ah, ndi operation imeneyi kuti mwa iwo okha anyamuke abwerere kumsasa wa dzaleka asachite kudikira kuti ah, maofisa amene ali pa ground achite kuwapeza ah, kumawabweresa kumsasa
chabwino uh, abotha anthu amenewa ena ndoti akhala zaka zambiri kwambiri m'madera mwathumu mabanja awo akuluakulu ena mwina panonso kumakhala ndi zidzukulu kumene uh, akabwerera kumeneko zikatheka ndi mmene ndimamvera za malo adzaleka kuti ndiochepa
mwina ndiyankhe motere choyambirira anthuwa akamabwera amauzidwa malamulo a dziko lino amauzidwa ndondomeko zimene akuyenera kutsata akabwera mdziko muno nde kaya akhala zaka zambiri zimenezo sizikutanthauza kuti munthu ameneyo ndi ndi nzika ya dziko la malawi munthu obwera ngati ma anzathuwa akafuna kuti ah, wamuna ah, akwatire ah, mkazi wa chimalawi eh, za mabanja zimene mu- mukufotokozako pali ndondomeko imene akuchita kuti alolezedwe kukhala ah, kunja kwa kwa msasa amayenera kupanga apply permit kaya ndi ya bizinesi kaya ndiyokhala mdziko muno pakanthawi pali business residence permit imene imamuloleza munthu uja kukhala mdziko muno kukhala kunja kwa kampu kumapanga business ndi azathuwa akafuna kuti ah, akakhale m'matauni kapena ah, azikapanga business olo azikagwira ntchito ngati muja ndanenera kuti pali ena ndi maskilled professional madotolo kapena maziphunzitsi ndi zina zotero pali ndondomeko imene amene akutsatira amayenera kuti apange apply akapanga apply ah, akawunikiridwa ama amatha kupatsidwa chiphaso choyenera kuti akagwira ntchito imene kapena zikapezeka ah, madera ndi mizindapo koma akapanga apply zimenezi palinso ndalama imene amayenera kulipira kuboma ndi zimenezi ama- amawunikiridwa chimodzimodzi munafunsanso kunena kuti amene

wa- wamkazi wakubwerayo nayenso akakwatira ah, malawi pali kandalama kamene amayenera kulipira ndipo amauzidwa bwinobwino kuti mukuyenera kutsatira izi izi izi izi ndi anthuwa amadziwa zimenezozo koma ambiri amanyalanyaza kuti ah, atsatire ah, malamulo amenewa atsatire dongosolo limeneli ndiye zinthu zimenezi ah, anthu amenewa amauzidwa kuti ngati mufuna kupanga izi mukuyenera kutsata abcd ndi koma ambiri ah, akhala sakutsatira zimenezi nkona kupezeka kuti ah, ntchito imeneyi ikuwapeza chabwino uh, tsopano pang'ono a Botha tilowe ku nkhani ya za malonda uh, amalawi ambiri amene akuchita malonda ofanana ndi amene amachita anzathu amene mwawatenga kuwabwezera kumudzi kwawo ku, ku msasa wa dzaleka uh, akhala ngati akukondwera uh, komanso zikuonetsa kuti apanga maforamu awo mwina pawokha kumaona kuti mzathu wa mtundu umenewu moona kuti akatsekula amayankhulana ndithu pa whatsapp e akuluakulu wakuti wakuti watsekula ndikumapita okha kukatseketsa shopu imeneyo mwina mungayankhulepo motani ndondomeko zimenezi ndi zovomerezeka
Ah, ndinene poyera pano zakuti ndondomeko imeneyi siyoyenera Ah, ndi ndi chimodzi mwa izo zimene tinanena mchikalata chathu chija kunena kuti ntchito imeneyi anzathu akakanika kubwerera mwa iwo okha ntchito yowabwezeretsa adzagwire ndi okhawo nthambi za boma ngati ah, ah, anzathu apolisi ndi immigration ah, ndi nrb pasapezeke mmalawi munthu kapena gulu la anthu limene lizatenge lamulo kugwira ntchito imeneyi ndi zimenezozo tinanenetsa ndithu momveka ndithu ndipo tinatsindika moti ngati Pakupezeka amalawi amene akumatenga lamulo mmanja mwawo kumakatseketsa ma shop kapena kumalowera ntchito imeneyi, kumenekonso ndikuphwanya lamulo, kumeneko ndikulakwira lamulo na ndipo amenewo akapezeka lamulolo lizagwiranso ntchito pa iwowo chifukwa tinanenetsa ndithu ntchito imeneyi na oyenera kugwira amene ali ndi mphamvu yogwira ntchito imeneyi. ah, ndi apolisi a immigration ah, NRB ndi nthambi zina za boma nde ah, amalawi ah, akupemphedwa kuti akhale odekha akhale abata alikhulupirire boma kuti ndi maofesers amene ali pa ground adzagwira ntchito imeneyi moyenera asalole kapena asa tengerepo uh, mwina mwayi kuti iyayi kuti ntchito iyi yayambika ndi ife uh, tikuyenera mwa ife tokha uh, tiyambe kuthamangisa anthu amenewa kapena kuwaonongera katundu uh, kapena kuwapanga nkhaza chifukwa ndiye kuti adzagwanso na mavuto chifukwa kuti adzapezeka olakwa kulakwira uh, malamulo
anthu otuwa akumatero kuti kodi zimenezi sizikufanana ndi zimene zimachitika zija ku south africa kuti amalawi amachitidwa nkhanza zotere mpaka boma matumiza mabasi kukatenga nzika zake ku south africa mungazisiyanitse bwanji xenophobia ndi ntchito imene ikugwirikayi
Ah, xenophobia ndi ntchito imene tikugwira yokonza kayendetsedwe ka kosunga othawa ndi zinthu ziwiri zosiyana xenophobia ah, anthu amapangira nkhaza anthu obwera chifukwa choti ndi ndi obwera mwa iwo wokha anthu kumathamangisa anthu kumapha anthu ndi zina zotero koma iyi ndi process yokuti maiko ambiri zimakhala zikuchitika inu mumamva pafupi tsiku iliyonse eh, pa pa mawayilesi ndi anzathunu mumagwira ku wayilesi kuti ayi amalawi achoka zikulankulira kuti ah, kubwera amalawi ah, anapezeka kudziko lakutilakuti pano akuwabwezeretsa mdziko muno imeneja si xenophobia xenophobia ndi anthu kuchitengera pa iwo okha kuyamba kupirikisa anthu a mitundu yosiyanasiyana amene abwera ah, mdziko lawo iyi tikupanga ifeyo ndi ah, process ya boma imene ikutsogozedwa ndi malamulo a dziko lino nde si xenophobia boma likukonza zinthu kuti anthu ngati anabwera dziko muno kuti alandire chitetezo ah, ngati marefugee ngati ma asylum seekers akuyenera kukhala mu kampu akuyenera kukhala mu msasa nde tiwabwezese mu msasa koti tikawabwezera msasa zi- zimakhalanso zophweka kwa ifeyo kuwateteza than akangokhala akangomwazikana pena paliponse tiyalondoloza bwanji tiyasamala bwanji aliyense akhale ndi ah, zipepala zowayenereza kupezeka m'malo amenewo ndi pasakhale kusokoneza kwina kulikonse kwa ntchito imene boma likugwira ndi chamanga ngati kusasafika xenophobia imene amapanga anthu ochoka maiko osiyanasiyana amene amapezeka dziko lawo
iyayi tithokoze kwambiri uh, patrick botha uh, mwina nkutheka pa zofunsa zanga pali zinthu zina zofunika zimene ine sindinafunse ndikupatseni mpata mutero Um, ine mwina ndingonenapo kuti iyayi uh, amalawi tikupitiriza kuwapempha kuti akhale odekha akhale osunga bata pamene boma likugwira ntchito imeneyi imene yafikira maboma osiyanasiyana maboma osiyanasiyana ndipo tikupitiriza kuti tifikire ah, tikafikire ah, kwina kulikonse mdziko muno kumene kukupezeka anzathu amenewa alikhulupirire boma mmene anayambira kulikhulupirira apitirize kulikhulupirira kuti akhulupirirenso maofesa athu kuti azagwira ntchito imeneyi moyenera ngati pali kukayika kapena nkhawa kaya aona china chake chodabwitsa asazitengere mwa iwo okha mphamvu koma ayimbire apolisi kapena akanene kupolisi imene ili pafupi
tithokoze kwambiri a patrick botha chifukwa cholowa mpulogalamu iyi ya bakone lero zikomo kwambiri zikomo omvera pamenepa nde pamapeto pakucheza kwathu ndi a patrick botha mneneri wa ku unduna wa za chitetezo cha mdziko lino ndithu homeland security kukambirana nkhani ya ntchito imene akugwira yobwezeretsa nzika za maiko ena zomwe zinabwera kuzapeza chitetezo ndi zina mdziko muno ku msasa wa dzaleka ine ndi sam k zikomo kuti tinali limodzi pitirizani kutsatira zotsatira pa radio alinafe kudzetsa chikondi pakati pathu